an y'a mɛn ko i t'o jɔyɔrɔ la bilen bon ŋunuŋunukan dɔ bɛ dugu kɔnɔ ani réseau sanfɛ kɛɲɛba zenesi bɛɛ wulilen don ka jɔ a sen kan an dun b'a dɔn ni e kun bɛ yen i n'a fɔ kunu i kun bɛ yen cogo min na an bɛ min kalama nin kɛwale minnu bɛ ka kɛ olu tɛ kɛ donc an yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ wulila kun min na fɔlɔ an t'o dɔn donc kibaruya min bɛ dugu kɔnɔna ani e yɛrɛ wulila kun min na an tun b'a fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna media mole sofɛri kanubaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔkan ani maliyɛn sɔbɛ bɛɛ lajɛlen bawo e ye jamana ka baarakɛla de ye donc an bɛ s'i ma o sira kan mhm. bonya ni karama kɔnɔ i ka an bila sira ani maliyɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an suivi nin wagati in na an b'a ɲini a fɛ a ka partager an ka mɔgɔbaw caman bɛ yen nɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa joona joona walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ kow la jalo salamaleykum walekum salam ɛɛ eh, n balimakɛ ni aw sera n ma bi ka n ɲininka eh, a diyara n ye a diyara n ye bi a diyara n ye sini mais sani n ka kuma n bɛ kɛɲɛba perefe fo e, n'i y'a mɛn ko kɔmɔgɔ ɲuman ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'i la n'o bɔra yen n bɛ kɛɲɛba dugutigilakaw fo ni n ka foli s'olu ma n bɛ na an ka perezidanti du conseil de cercle n'o ye nɛnɛ kamara ye n b'a fo dan tɛ foli min na eh, a ye fɛn bɛɛ kɛ kɛɲɛba jinɛsi ye yan n bɛ don min n'o bɔra yen n bɛ kɛɲɛba mɛri fo dan tɛ foli min na n'o bɔra yen n bɛ dugudenw bɛɛ fo ka kanuba ka kɛɲɛba kanubagaw bɛɛ fo ɛɛ ne kɔni tun bɛ kɛɲɛba jinɛsi la n bɛ kɛɲɛba jinɛsi la wa n ye n jɔyɔrɔ fa sani ibk ka na ibk y'a sɔrɔ ministɛri bɛɛ ministɛri kelen de ye c'était le ministère de la jeunesse des sports des arts et de la culture ibk nalen a ye ministɛri tila a y'a kɛ mara tilayɔrɔ saba de ye a ye culture jeunesse ani sport donc o kɛlen o y'a sɔrɔ ne de tun ye eh, chef de service art et culture sport a y'a sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant o kɛlen eh, u ye an bɛɛ nommé sisan ne ka n dɛmɛna chef ye o y'a sɔrɔ n bɛ n ka adjoint la n bɔra adjoint la ka kɛ eh, art et culture chef ye jeunesse tora a nɔ la ɔ ala y'a kɛ jeunesse ale ye mutation sɔrɔ ka taa ka bɔ kɛɲɛba yan ɔ o bɛɛ la kɛɲɛba zeniw bɛ se n ma a jalo an tɛ mɔgɔ dɔn an bɛ e de dɔn se min b'i ye a kɛ an ye jinɛsi kunda n b'a fɔ non ne da t'a la parce que ne ka baara tɛ bilen ne tun ye adjoint mais bi ministɛriw éclatera ka bɔ ɲɔgɔn na donc ne ka fɛn tɛ bilen man ka y'a la parce que ni n ko n bɛ don a la papiye tɛ n bolo min bɛ k'a fɔ ko jalo i bɛ se ka jinɛsi baara kɛ ɔ o bɛɛ la u b'a fɔ non jalo f'i k'a kɛ de anw b'e de dɔn o n'a ta o ta i b'an dɛmɛ de ɔ an tor'u dɛmɛ na ɔ n wulila ka se kayikaw ma kayikaw ma n ko directeur n ko vraiment ko dɔ bɛ ka kɛ ne yɛrɛ haminen don parce que e ka chef de service jeunesse o taara ne dun nɔmera ka kɛ culture ye mais hali bi jeunes bɛ ka se n ma jalo an bilasira o donc n b'a fɛ i ka decision dɔ bɔ n b'a yira n bɛ se ka n ka baara jeunesse dɛmɛ cogo min na sani i ka eh, représentant ka na kɛɲɛba a fɛnɛ ala y'a kɛ a y'o decision bɔ ɔ an bɛ ni o decision ye eh, kɛɲɛba problème nana créer mm. ni o ye eh, biro sigiko ye mm-hmm. ala y'a kɛ birow fɔɲɔgɔnyaw nana mm-hmm. ni o ye pisiko ka tendance ye mm-hmm. ani morisi ka tendance ye modisi ani berema tarawele pisco donc kayikaw nana k'u bɛ biro sigi u ma se ka biro in sigi u taara donc u ka nako filanan na u ko perefe ma k'olu ma na biro sigi la k'u nana kɛɲɛbakaw de labɛn denmisɛnninw u ka bɛn kelen ma pour que ka biro kelen sigi k'o de ka ɲi maa bɛna bali mun na kayikaw ye biro sigi awɔ u ye biro sigi eh, ka taa kayi u ye pisiko kɛ président ye maninka ko ko ale tɛ sɔn parce que a ma kɛ sariya kɔnɔ donc a wulila ka se dugutigiw ma kɛɲɛba olu ko non eh, anw tɛ aw dɔn an bɛ jalo de dɔn jalo en tant que président de la, du service de la jeunesse an bɛ se jalo ma ni a y'a ka eh, enquêtes kɛ ni min ta ye tiɲɛ an b'o soutenu mankan ka bɔ yen ɔ ala y'a kɛ dugutigiw sera n ma dugutigiw sera n ma ɔ n ye n ka recherchew kɛ n k'u ma n ko kɛɲɛba c'est-à-dire biro ko ye fɛn dɔ ye n'i ma deli ka biro kɛ cnj ka tɛkisi la e ma deli ka don conseil national eh, conseil régional biro la e ma don local la fiyewu e man ka kɛ président ye donc ko pisiko ma ni a bɛ bɛn a ye na ni aw ka bureau composition ye ɔ ala y'a kɛ u nana ni bureau composition ye o y'a sɔrɔ u ka bureau fɔlɔ min bɛ ne bolo u taara dɔ de bɔ yen ka pisiko bila a nɔ la a don jeunes ye n wele fan bɛɛ ko fede bɛ ka bureau sigi a barankolon don tɛ ne ka fɛn ye ne ka fɛn min n'a nana ni min ye tɛkisi ne bɛ n'a nana ni min ye ma n b'o lajɛ papier kan ko fede bɛ ka bureau dɔ fede madu va kuyate madu va kuyate ko u b'a baara su fɛ ko u taara ye fɛn minnu ye k'u b'a baara ko u bɛ ka dɔ tɔgɔ bɔ effectivement u ye baboyi tɔgɔ bɔ yen ka pisiko tɔgɔ don baboyi nɔ la ka baboyi bɔ yen le défunt baboyi min fatura baboyi mori ka taa ah, ala ka hina u y'ale de bɔ biro la ah. ka pisiko bila a nɔ la ah. ɔ ne ko bon nin tɛ ko cɛɲuman ye mm-hmm. n'o ma o man ka kɛ n'i tɛ biro la dɔrɔn i sen bɔ mm-hmm. ɔ ala y'a kɛ an tor'o la morisiku ko ale tɛ sɔn a taara plainte déposé juge yɛrɛ ye an wele ka an ɲininka bɛɛ y'i ta fɔ juge ko pisiko ma pisiko i ka biro c'est un bureau illégal juge bɛ dɛ juge bɛ yen dugutigilakaw bɛ yen a ko ton bureau est un bureau illégal i sen bɔ a la n'i ye fɛɛrɛ fɛn sɔrɔ kɛɲɛba i bɛ sɛgɛn dɛ parce que i ka biro c'est un bureau illégal n t'i ka kuma tigɛ dugutigi y'o fɔ an yɛrɛ ɲɛna o don ko minnu bɛ sigi dugutigi y'a fɔ ko biro ma sigi tiɲɛ kan ko biro tɛ min dɔnnen don ko jeunesse biro don bawo k'olu tun bɛ kayi datugulen k'u balila ka na ka sɔrɔ k'u ye biro in barabara ka sigi cogo dɔ la k'a ma kɛ sariya fan si kɔnɔ ayiwa k'olu tɛ biro in reconnu ko jeunesse biro don a y'a fɔ ɛɛ o kɛlen juge ko ko a ka na u ka na ne bara su fɛ a ko jalo e min ye ɲɛmɔgɔ ye u ka t'i bara su fɛ mm. aw ka lɛtiri dɔ kɛ k'a adresser eh, kayikaw la mm. u ka na biro u ka na biro kura sigi ka biro renouveler mm. parce que nin tɛ biro ye biro min sigila sariya kan puisque a don puisque sɔngɔ na eh? eh, modisi nin ale fana o bɛna na ne bara su fɛ uh-huh. ka na an y'a kɔnɔ a ma na n ye

i baaraɲɔgɔn bɛɛ tulo b'an na donc ni ala sɔnna kumakan in bɛ lase bon eh, ba ndaw ka foli bɛ yen asimi ka foli bɛ yen ne ka gouvernement gouvernement bɛɛ ka foli bɛ ne bolo mais n ko n bɛ tila de ka sɔrɔ k'u fo parce que olu mun sɔnna ka ne bila ka na kɛɲɛba yan bi n ka kunnawolo sɔrɔ fɔlɔ ko ale de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na u ko i ka lasigiden ale de bɛ ka denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na mais bi bɛɛ tiɲɛ ye tiɲɛ yera bi bɛɛ y'a ye donc n bɛ ba ndaw fo olu mun sɔnna ka n bila ka na u bɛɛ ne kunnawolo de tɛ ne ka kunna tɛ olu ka kunnawolo de don

o tuma n ko an ka texte appliquer mhm. président ka k'a ka présidentya kɛ le ka ban ɔ ne y'o mun fɔ o taara bamakɔ ko ne de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na o ko ma ta walahi donc o kɛlen je suis allé voir euh, le directeur général le, le directeur le, le directeur national ah. de la jeunesse ah. k'a ka décision bɔ pour ka ne dessaisir ka bɔ n ka fonction fonction de jeunesse la n ka taa n ka baara la donc don dɔ n bɛ sigilen ɛɛ ni n ka denbayaw ne ka na nɔti n na décision in da su fɛ su fɛ ko n ka n sen bɔ ɛɛ une décision signée par le directeur national de la jeunesse ko n ka n sen bɔ ɛɛ jeunesse ko la kɛɲɛba yan parce que ko ne de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na ko je suis un obstacle parce que ko n bɛ k'u bila ɲɔgɔn na ne ko n y'a ɲɛ mori morisi ne de tun bɛ k'i dɛmɛ parce que i ta ye tiɲɛ ye puisque na mɔgɔ t'a na cogo dɔn bɛrɛ i ma taara na mɔgɔ t'a na cogo dɔn mais comme u ko n ka n sen bɔ ne bɛ n sen bɔ donc kɛɲɛba jeunesse ne da bɔra a la pewu donc ne kɔni bon document in est ce que a kan ka na di e ma sufɛ nin cogo la wa sariya la document in kɔni na di ne ma sufɛ c'est quand même signé par euh, le directeur national de la jeunesse et puis a nana cogo min na a kan ka na ten de parce que ne ka papiyew bɛ di n ka chef de ma n'o ye préfet ye préfet bɛ sɔrɔ ka préfet bɛ sɔrɔ ka a kɛ lɛtɛrɛ k'a bila ka di ne ma donc u nana ye préfet préfet de a di a ka planton ma ka n'a di yan sufɛ n bɛ sigilen alhamdulilahi voilà merci donc jalo oui i ye nin mun fɔ tantôt maliyɛnw kɔni y'a mɛn mali kɔnɔ mali kɔkan awɔ donc minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na an b'u bɛɛ fo awɔ n'an k'an bɛ tɔgɔfɔli kɛ an bɛ don dɔw gasi la bawo an ɲɛ bɛ bɛɛ la bon vraiment dɔw yɛrɛ k'u b'i fo kosɛbɛ i ka i ka sɔn an bolo donc ka nin interview in kɛ maliyɛn bɛɛ k'a mɛn mali kɔnɔ mali kɔkan donc vraiment an kanubagaw ka ca e yɛrɛ kanubagaw ka ca maliden ɲumanw ka ca jalo u ma deli k'i ye mais u y'i tɔgɔ mɛn dilan na jeunesse ka sira kan bon jeunesse dun bi anw bɛ kasi la bon n'i y'a lajɛ an ka wula kɔnɔna ninnu mhm. baw gerenna i bɛ mobili boli ka don ba kɔnɔ bi i t'a dɔn ko ba kɔnɔna de don mhm. bon i bɛ to tagama na dɔrɔn i bɛ bin dingɛ kɔnɔ mhm. donc an ka wula kɔnɔna ninnu fɔlɔ an tun bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen an tun bɛ jardin kɛ fɔlɔ nakɔ nakɔ kɛyɔrɔ tɛ yen an tun bɛ eh, fɔlɔ jɛgɛmara kɛ jɛgɛmara yɔrɔ tɛ yen donc mɔnikɛyɔrɔ tɛ yen bon baganmara yɔrɔ tɛ yen an fa n'an baw tun bɛ damankurunin min sen jalo o bɛɛ dafirila fɔlɔ ne hakili b'a la an ka musokɔrɔbaw tun bɛ wuli sunɔgɔ la 9 heures 10 heures u bɛ sanu ko soda la u bɛ taa u tɛ dingɛ sen de u bɛ bɔgɔ cɛ soda la dɔrɔn k'a ko bɔgɔ fitinin u bɛ taa nan san ka na tobili kɛ an b'a dun bon bi olu bɛɛ sigira so u tɛ se ka taa yɔrɔ si jalo dɔw nana k'u bɛ musow kalan k'u b'u former jardin sɛnɛ ni fɛn ninnu na o jardin yɛrɛ i b'a sɔn cogo di vraiment jalo gɛlɛya b'an kan an dun y'a ye jeunesse bi ŋunuŋunukan bɛ yen nɔ ko an ka wula kɔnɔ nu tiɲɛ sababuba ko jeunesse ɲɛmaa ka n'a ka mɔgɔ damadɔ de bɛ ka wari minɛ siniwaw bolo ka siniwaw bila baaraw la baara minnu man ka kɛ sariya kɔnɔ sariya u bɛ ka kɛ sariya kɔfɛ u tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ donc an t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ min dɔn o la n'i tɛ fɛn dɔn o la jalo an bɛ tɛmɛ d'accord a ka d'an ye an ka maliyɛnw kunnafoni ɛɛ mɔgɔ fɛ ka kuma latigɛ tɛ ɛɛ i ye kuma kelen fɔ n bɛ segin o yɔrɔ in kan ɛɛ directeur mun ye ne nommé par intérim o directeur in il s'appelle Seydou Sangare a bɛ retraite la bi n b'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na ɛɛ ale talen kɔfɛ directeur mun nana o selen Kayi a ko Jalo a ye n wele a ko Jalo Kayi Keɲɛba jeunesse situation kɛ n ye parce que mun fɔra n ye Bamakɔ ani n selen Kayi n ye kuma mun mɛn aa Jalo i y'i jɔyɔrɔ fa Keɲɛba jeunesse ko la dɛ i y'i jɔyɔrɔ fa. i ye fɛn sugu bɛɛ kɛ kɛɲɛba jeunesse la i ye i ma foyi kɛ ni ɲuman tɛ n y'o de mɛn i kan situation kɛ n bɛ fɛɛrɛ kɛ pour i ka segin ka na i nɔ la o rapport bɛ n bolo yan dɛ j'ai le rapport sur moi rapport bɛ n bolo yan n y'a ci a ma rapport bɛ n bolo yan a ko jalo n bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka segin ka na parce que i ye mun kɛ kɛɲɛba sinon n ye mun mɛn bamakɔ k'i bɛ tiɲɛni na mais n ye mun mɛn kayi k'i bɛ ka dilanni de kɛ kɛɲɛba yan n ko directeur n ko n y'a mɛn n ye situation kɛ n y'a d'a ma mais a tun b'a ka baara ka ala a ka b'a ka baara la mais ala barika la eh, an bɛla fo dɔ fara jɔyɔrɔw kan parce que eh, transition in nalen u y'a kɛ conseil technique ye au niveau du ministère de la jeunesse et des sports donc bi bi a bɛ yen i y'a faamuya bon mun ye eh, o ye fɔlɔ ye mun ye jeunew ka bi k'a fɔ ko sinuwaw bɛ ka yɔrɔw tiɲɛ ne kɔni a kɛra dɔrɔn parce que hali bi kɛɲɛba jeunesse bolo bɛ n kan n k'u ma k'u ka ne to yen ne ka baara tiɲɛ n ye kuma bɛɛ f'u ye mais mon frère adamadenya ka gɛlɛn ni ni mɔgɔ bɛ sigiɲɔgɔnya la a bɛ dugu kelen n'a nana i ma ko to ka nin kɛ n ye n'i ko ko tuma bɛɛ n tɛ se k'a kɛ tuma laban na i bɛ u yugu u yɛrɛ la mais n bɛ to k'u bilasira k'a fɔ ne ka baara tɛ mais n b'aw bilasira n kɔni ala y'a kɛ n ye jeunes ye kuma in mɛn dɔrɔn u ye a ko ma u ye n wele ko n bɛ wasapu kan wa n ko bon ne tɛ wasapu ne muso de wasapu kan ala y'a kɛ n ye muso ka nimoro d'u ma u y'a ci muso ma n y'a lajɛ n kɔni ye video ye ka fɛn bɛɛ ye mais n kɔni ye min ye a se ka tɛmɛ nin kan parce que nin bɛ i n'a fɔ eh, les mains dans le sac Ouais. donc euh, solution t'a la quoi Ah, ah. ne kɔni hakili la nin ye o de ye Ahan. mais n ko jeunes ma ne kɔni tɛ taa mais n b'aw bilasira Ahan. n kɔni ye n ka bilasiralikan f'u ye Mhm. n ko ni kɛɲɛba kunko don maa kelen kana wuli k'i bɛ kɛɲɛba kɛlɛ kɛ Ayi. n y'a f'u ye tan n ko ni kɛɲɛba kunko don aw tɛ jɔyɔrɔ kɔrɔ fo fɛnba kunko a ye bɛɛ wele nin ye bɛɛ de kunko ye n kɔni mun kɔni bɛ se ka kuma o yɔrɔnin n kɔni bɛ se k'o yɔrɔnin kuma o yɔrɔnin dɔrɔn de kan n b'o de kalama awɔ. vraiment jalo an b'i fo. oui dan tɛ foli min na. Mhm. bawo maliyɛnw u tulo b'an na. oui abudulayi njayi yɛrɛ k'a b'i fo kosɛbɛ mhm. ka fara so n'o ye famille eh, so a bɛ bamakɔ nin wagati ni biramu so mhm. ka fara lasi keyita ka fara. Eh, nansogo ka fara o kan donc ani oui maliki sisoko maliki sisoko aussi donc olu bɛɛ k'u b'i fo donc aliou badara dibasi yɛrɛ k'a b'i fo ani maliyɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen bawo n'an k'an bɛ tɔgɔfɔli kɛ an ko an bɛ don gasi la tiɲɛ yɛrɛ la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ donc mamadu nansɔgɔ aussi voilà nansɔgɔ mamadu donc ani maliyɛn fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn an da sera min ma an da ma se min ma madamu yagare jalo ani maliyɛn ɲuman tɔ bɛɛ lajɛlen so aussi ibrahim donc ani bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo bɛɛ yɛrɛ k'u bɛ e jalo fo donc ninnu bɛɛ yɛrɛ fana bɛ ka e wele ko e ka na toujours i ka kɛ an jigi ye ala ni ala a ka k'an jigi ye bawo mɔgɔ i jigi bɛ ala kan i jigi bɛ mɔgɔ ɲumanw kan diɲɛ yɛrɛ ye jigi ye diɲɛ ye sababu ye i ka kɛ kɛɲɛba ka denw jigi ye i ka kɛ denmisɛnninw jigi ye i ka kɛ an ɲɛji cɛyɔrɔ ye an fana b'aw kɔfɛ ni an kulela an b'a ɲɛsin e de ma bon n'e sigira bi ko i b'i da bɔ a la walima i b'i sen bɔ a la parce que ko mɔgɔ fila saba bɛ k'e juguya olu kelen tɛ jamana in ye kɛɲɛba dugu kɔnɔna dɔrɔn tɛ dɛ parce que kɛɲɛba mun bɛ k'an sɛgɛn dɔw hakili la ko n'i ko kɛɲɛba dɔrɔn kɛɲɛba ville de ko don kɛɲɛba 12 commune an kan b'o de ma ani kayi bɛɛ lajɛlen ani mali yɛrɛ bɛɛ fo ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔ donc jɛkulu o jɛkulu association fɛn o fɛn bɛ yen nɔ sympathisant minnu nana fara nin jeunesse collective des jeunesses inconscients de kɛɲɛba a n'a sympathisantw n'a a tɔ bɛɛ lajɛlen vraiment nin y'a bɛɛ ka combat de ye inchallah donc an yɛrɛ y'a mɛn ko wasaton kan ka conférence ba dɔ organiser le 8 n'o ye don jumɛn ye le 8 n'o ye vendredi ye kɛɲɛba kɔnɔ k'a bɛ kɛ place bantan na an y'o mɛn bon tabakoto M5 mɔgɔw fana bɛ k'an wele M5 RFP ko olu fana bɛ wa nin combat in na olu ye denmisɛnninw ye u tɛ se ka kɛ k'u to bon tiɲɛ na eh, ne yɛrɛ ka denmisɛnninw mhm. n'o ye club de soutien mɔlo sofɛri ye olu mhm. fana ye ne wele mɔlo sofɛri mhm. donc vraiment n'u kumana sɔgɔma in na donc n'u ye fɛn caman fɔ donc o bɛɛ lajɛlen sifilakaw u bɛ nin combat in na quoi donc nin tɛ mɔgɔ ko ye nin ye jamana ko de ye jamana ko bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc ni an ka dugu kunko nana an ka wuli ka a kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw kana fɔ k'an bɛ ale contre de la an tɛ mɔgɔ ko dɛ an bɛ système ko de la jamana ka se ka dilan ka ɲa bon bah n'daw bɛ yɔrɔ min sisan n'an m'a dɛmɛ jamana in u b'a dafiri a bolo asim goyita n'an m'a dɛmɛ jamana in bɛ dafiri u dɛmɛni ye jumɛn ye vraiment n'an ye fɛn ɲuman mun ye an k'a fɔ n'an ye fɛn jugu min ye an ka wuli ka jɔ o kɛlɛ o kana fanga in dafiri parce que fanga in dafirili man d'an si la n'an ko ko CNJ fɛn n'an ko ko cogo cogo ko Eh, ni u ka fɛn ma sigi ka ɲa mm. a tɔgɔ conseil local conseil u ye bureau min sigi conseil local de la jeunesse non non non c'est Bamako eh, député ka bureau min sigira CNT ah n'an k'a sigira mhm. k'a ma ɲa député wasabulon in minnu b'a mhm. représenter mhm. an k'a ma sigi sigi cogo ɲuman na mais an k'o bɛɛ kɔfɛ an k'u dɛmɛ walasa ko in ka dilan parce que an tɛ tiɲɛni nɔfɛ jamana in ka jɔ o de an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la donc vraiment critique ninnu tɛ ba la donc an bɛ kuma k'a fɔ u ka nin man ɲi u ka nin man ɲi o tɛ k'an y'u jugu ye donc bilasiraliw bɛ yen nɔ bonya ni karama kɔnɔ jamanakuntigi ye jamanakuntigi de ye donc vraiment yan nɔ dɔgɔyama bɛ ka kɛ se ka se fo jamanakuntigi de ma nin ko in kɔnɔna na n'i y'a lajɛ kɛɲɛba mɔgɔ mɔgɔ k'i wuli ka nin ko in soutenir ko somɔgɔya ni balimaya ni teriya ni sinjiya i bɛ jamana in dafirili nɔfɛ sinon an ka tiɲɛ dɛmɛ jalo de ka ɲi donc an kɔni b'a fɛ kɛɲɛba denmisɛnninw bɛɛ de ko ten nɔ donc ko k'a fiɲɛna ko an tɛ se ka taa k'i to donc an bɛ yɔrɔ a ka d'an ye i ka bilasirali di an ma a ka d'an ye fana tuma bɛɛ an k'i kunun sunɔgɔ la donc i ka kɛ an kɛrɛfɛ mun de b'e bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin kuma in kɔnɔna na bon euh, min bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ne ye bɛɛ ka folikan mɛn n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ne kɔni nin bɛɛ kɔfɛ n b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka mankan bila kɛrɛfɛ an ka dusu bila kɛrɛfɛ an ka baara kɛ ni hakili ye eh, walasa jamana in bɛ se ka ɲa cogo min jamana in n'a ɲana an bɛɛ ka hɛrɛ de b'a la parce que n y'o de fɔ n'i y'a ye anw yɛrɛ bɛ fari fagalen kɛɲɛba yan parce que dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ kɛɲɛba ko dan su pirita ko kɛɲɛba ji tɛ se ka min ko f'i ka kɛɲɛba ji san i n'a fɔ esansi ayiwa n'o kɛra an sɛriwisiw bɛ an sɛriwisi anw bɛ bori dɛ parce que wari tɛ anw bolo ko ka ji san ko essence ye o se tɛ anw ye parce que an ye fonctionnaires de ye saraba tɛ anw ye ka s'o ma o ye kelen ye anw ka sɛriwisiw bɛ kɛɲɛba bi mission sɔrɔli ye baaraw bolo donc n'i ko k'i bɛ t'i ni da waritigiw ka fɛn kan a man nɔgɔn donc ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn ka ngolomada bila président n'a ka vice président ma ale bi k'a f'u ye k'u ni ce u ni baraji bi kunnawolo ye olu de ta ye parce que olu de sɔnna ka anw bila ka na terrain kan k'a fɔ a ye na état représenter a ye na dilan na a kana tiɲɛni kɛ ɔ anw kɔni hali sini anw b'o sira de kan ni min ko an ka ɲani kɛ yarabi an bɛ ɲani an b'o sira o hukumu kɔnɔna dɛ mɛ n'u k'an ka tiɲɛni kɛ vraiment anw tɛ ala deli an k'an sen don tiɲɛni in na ala k'an kisi tiɲɛni in ma ne bɛ kuma bila yen Merci Jalo an b'i fo dan tɛ foli min na eh, an balimakɛ ko merci CDR donc CDR yɛrɛ b'an nɔfɛ bawo eh, jamana ko de don le guide Ras Bath an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɔ n'a ɲuman ye amina yarabi donc vraiment ni maliyɛn ɲuman fɛn fɛn datugulen don kaso la Ala ka bɔ n'a a bɛɛ ɲuman ye amin amin Ala ka hinɛ an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen na sa kuma lafiya ye amin eh, Jalo PCC i b'a dɔn jɛkuluba de don professeur Clément Danbɛlɛ olu b'an nɔfɛ nin ko in na eh, wasatɔn alu jalo mhm. wasatɔn alu mhm. jalo y'a président ye olu b'an nɔfɛ nin ko in na eh, n'i y'a lajɛ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛɛ document tɛ ɲakɔrɔ yan nɔ donc olu bɛɛ bɛ an nɔfɛ nin combat in na o ko ko nin ye jamana ko ye u tɛ se ka sigi de bon n'i y'a lajɛ eh, SB, SB 24 uh -huh. donc eh, malika fitini uh -huh. olu k'u b'an nɔfɛ nin ko in na uh -huh. donc n'i y'a lajɛ uh -huh. amara sila ka page yeri bokum olu k'u b'an nɔfɛ nin combat in na maliyɛn ɲuman bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛɛ k'u b'an nɔfɛ nin combat in na mali onde média vraiment ne yɛrɛ kɔrɔkɛ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen olu ye kunnafonidilaw ye minnu bɛ yen nɔ sanga ni wagati n'u bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɔ tan u lamɛnnen don mali kɔnɔ mali kɔkan maliyɛn sɔbɛ bɛɛ b'u lamɛn u bɛ tiɲɛ de fɔ donc u bɛɛ de ko k'u bɛ an kɔ nin combat in na donc k'u u yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ kɛ n'u bɛ se ka déplacer ka se yan ka na ko halisa ka na tɔ fɛsɛfɛsɛ k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn donc arajo kayira vraiment k'u b'an kɔ nin combat in na docteur umaru mariko ne yɛrɛ mɔkɛ don n'a ka jama bɛɛ lajɛlen donc an b'u fo an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo vraiment min tun bɛ an an kɔrɔkɛ an fa jalo an ka ɲɛmaa a ye min sɔrɔ k'a d'a ma wula in na o tun ye nin ye maliyɛnw an b'aw fo dan tɛ foli min na bi ye mardi ye le 4 euh, janvier 2021 an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye amina jalo bɛ an ka bila la su ni tile n'an mago b'a la tiɲɛ sira kan a bɛ yan a bɛ bɛn de nɔfɛ u y'a juguya fɔ aw yɛrɛ ye kuma in bɛɛ lajɛlen mɛn ka baga a ma ka bin a kan ko se b'u ye n balimaw an ka sabali jamana in tɛ mɔgɔ kelen ta ye k'a fɔ ko ne ni faamaw ka di faama jugu minnu bɛ se ka jamana dafiri ko ne n'u jara ko ne bɛ u bɛ n dɛmɛ walima mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'u kumakan bɛ taa yɔrɔ jan ko olu bɛ n dɛmɛ ka jamana dafiri o tɛ bɛn bi bi in na jamana in bɛ bolo ɲuman kan ba ndaw n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen asimi goyita an b'a f'u ɲɛna u k'u jija faso tibaga juguw bɛ ka kɛɲɛba dafiri cogo min na tantôt an bɛɛ ɲɛ b'a la nin ye teratɛ de ye mɔgɔ min b'a fɛ ka nin ko in dilanyɔrɔ ɲini nin na ko anw silamɛw ko ko dun cogo tɛ lɛ la a naji tɛ foron a tɛ nɛnɛ a tɛ min buru tɛ su a la an silamɛw y'o fɔ donc vraiment an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ye sabali an ka tugu tiɲɛ kɔ halisa u bagara jalo ma k'a tɔɲɔ ka bin a kan ko se b'u ye a ye kuma kuma fɔ a siranna fɛn fɛn ɲɛ bi a filɛ nin ye résultat bɔra ne hakili la n'an kun ye jalo ka kuma lamɛn n'an kun ma dogodɔn dɔgɔka la n'an kun ma wa fɛn wɛrɛ dɔ ko in duguma bi nin kun t'an sɔrɔ donc maliyɛnw a ye baara kɛ tiɲɛ kan jalo ye hɔrɔn ye danbetigi de don an b'a fɔ dantɛ foli min na mɔlo sɛwɛri ka plateau sanfɛ an b'a f'aw ɲɛna aw k'a partager halisa an ka to jɔlen maliyɛnw ni ala sɔnna ala ka tiɲɛ dɛmɛ wasalamu